wa yatuba a bɛ wajibiya baliku hakilima kan a ka tuubi ilallahi ka taa ala ma subhanahu saniya bɛ ala ye qabla an yaskhata alayhi sɔni ala ka funu a kɔrɔ ka dimi a kɔrɔ o tuma na baliku hakilima kabi mana balikuya don min a y'a sɔrɔ i bɛ sira minnu kan ni sira ɲumanw tɛ a wajibiyalen don i kan i k'i yɛrɛ fosi ka bɔ o sira jugu bɛɛ lajɛlen na ka segin kɔ ka taa ala ma sɔni ala ka dimi i kɔrɔ sɔni ala ka funu i kɔrɔ o tuma na tubi cogoya fila don mɔgɔ min tɛ silamɛ ye a wajibiyalen don i kan i ka bɔ diinɛ bɛɛ lajɛlen la ka don silamɛya diinɛ na o ye tubi fɔlɔfɔlɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ silamɛya na a wajibiyalen don i kan i ka na tubi ka don silamɛya la o wajibi ye maa bɛɛ lajɛlen kan bari diinɛ foyi tɛ marise bilen silamɛya nalen kɔ fo silamɛya o ye tubi fɔlɔfɔlɔ ye tubi filanan nin ye silamɛ yɛrɛ de ye koyi a wajibiyalen don a kan a bɛ ala sɔsɔ baara minnu kɛ a ka segin ka bɔ ala sɔsɔ baara ninnu na k'a dabila ka ŋaniya jɛya ala ye ka segin ala ma o ye tubi filanan ye wa shurutu tawbati tubi saritiw o tuma na ni mɔgɔ ko k'i seginnen kɔ ka bɔ ala kotaw la fɛn minnu tɛ bɛn ala ma i b'a fɔ k'olu dabila kuma minnu tɛ bɛn ala ma i b'a fɔ k'olu dabila ka segin kɔ ka taa ala ma saritiw de b'a la ni o sariti dafara i la o kɔrɔ ye i ko k'i seginna taa ala ma a ɲɛna nka n'o sariti ma dafa i la n'i ko k'i seginna taa ala ma i ka tubi man ɲɛ o sariti fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye annadamu i ka nimisa ala ma fata fɛn minnu tɛmɛna e yɛrɛ fɛ ala kotaw la i n'a fɔ an ko silamɛya nalen kɔfɛ diinɛ foyi tɛ marise silamɛya kɔ silamɛya nana e sɔrɔ yen e mɛnna k'a sɔrɔ e ma don silamɛya na k'a sɔrɔ e dun ye baliku ye e ye hakilima ye i ye mɛn min kɛ k'a sɔrɔ i ma tubi ka don silamɛya na i ka nimisa o la wala i ye silamɛ yɛrɛ ye koyi i tubira ka don silamɛya la nka silamɛya ye baara minnu haramuya wali silamɛya ye kuma minnu haramuya ni e mɛnni kɔ k'a sɔrɔ i m'olu baaraw dabila i ye mɛn min kɛ o la i ka nimisa o mɛnni na ne ye mun de kɛ nin wagati janba in bɛɛ la n ma se ka tubi ka bɔ nin ala sɔsɔ baara in na ka segin ala ma i ka nimisa o la o mana tubi sharti fɔlɔfɔlɔ i tun bɛ kota min na wala i ye furancɛ min kɛ n'i ma tubi ka don silamɛya la wala i ye furancɛ min kɛ alakota baaraw la i ka nimisa o kɛlenw na o y'a fɔlɔfɔlɔ ye a filanan wa niyatu i ka ŋaniya siri an la ya'uda k'a fɔ i tɛ segin tun ila zanbin ka taa alakota baara ma tun fima bakiya fɛnna n'o tora alayhi a kan min umurihi kabini i si tɔ kɔnɔna na kɔrɔ tubi sharti filanan i nimisalen kɔfɛ kɔrɔlenw kɛlen na i ka ŋaniya siri dusukun na fo ka taa n sa n tɛ segin ka taa alakota in kɛ tun o y'a filanan ye sabanan wa an yatruka al-ma'siyata baliku hakilima yɛrɛ de ka sin ka alakota in ye k'a to yen fi sa'atiha a kuma na in kana mutalabbisan biha n'a y'a sɔrɔ a kɛra ɲaaminibaa ye ni ala sɔsɔ in ye i bɛ ka ala sɔsɔ yɛrɛ kɛ waati i bɛna ala kota yɛrɛ kɛ wagati min na i kana fɔ k'i b'o kelen kɛ k'a to ten dɛ o i k'o yɛrɛ de to yen sisan sisan i ka segin ka taa ala ma k'a fɔ na n ka nin kelen kɛ n bɛ sɔrɔ k'a dabila ayi i bɛn'o kelen yɛrɛ min kɛ i ka segin kɔ ka taa ala ma i kan'a kɛ wala yahillu lahu a tɛ daga baliku hakilima ye an yuakhira tawbata a ka tubi yakharuya n'i balikura ka ban i balikura k'a sɔrɔ i tɛ silamɛ ye wali i balikura ka walima i balikura k'a sɔrɔ i ye silamɛ nka e kun bɛ ala kota minnu kɛ i ma o dabila ka segin kɔ ka taa ala ma i kana o sumaya dɛ kana sumaya i segin kɔli la ka taa ala ma k'a fɔ na ka nin kalo in tɔ kara kalo kura na tubi wali na ka nin san tɔ k'a la san wɛrɛ na tubi wala ne na jan ne na to n ka mɛndiya la ni n ye muso furu tuma min na n b'a dabila wala n bɛ sonyɛni jɔ fɔlɔ ni n kɛra nafolotigi ye don min n bɛ sonyɛni dabila kan'o kɛ dɛ sisan sisan sisan sonyɛni dabila sisan sisan sisan ala kota min n'i b'a kɛ k'a ka a dabila sisan wala yaqulu a ti daga baliku hakilima k'a fɔ hatta yahdiyani allah fo ni ala ye ne kanda sa dɛ ɲɛnɛ kɔni ne kɔni ɲɛ tɛ kanda cogo la anw na tun fo ni ala yɛrɛ ɲɛna anw ma k'anw kanda ko a man kan baliku hakilima ka nin kuma mɔdɛli fɔ fa innahu bari kuma nin fɔli min alamati shaqa'i nin ye kunangoya taamasiyɛn de ye maa minnu ye maa kunangow ye olu ka taamasiyɛn de ye nin dɔ ye minnu bɛ nin kuma mɔdɛli fɔ k'a fɔ anw tɛ kanda fo ni ala yɛrɛ ɲɛna anw ma k'an kanda ɲɔni anw tɛ kanda o tuma na ko i kana o kuma fɔ bari ka d'a kan kunangoya taamasiyɛn kuma don wal khizlani ani yɛrɛ labila kuma don sɛtana ye bari n'i ye nin kuma in fɔ ka ban ka nin sabati dusukun na n'a y'a sɔrɔ sitana kan k'a jija e nɔfɛ cogo min na k'e fili a tɛna a yɛrɛ jija tun wa tamsil basirati ani dusukunna nɔɔrɔ jɔsili ka bɔ i dusukun kɔnɔ k'a fɔ fo ni ala y'anw kanda ɲɔni anw tɛ kanda tun n'i ye nin kuma fɔ k'a sabati i dusukun na nɔɔrɔ dɔ de bɛ adamaden dusukun kɔnɔ n'o nɔɔrɔ bɛ bonya ka taa fɛ i ka ala dɔn bɛ bonya ka taa fɛ i ka ala bato bɛ bonya ka taa fɛ o tumana n'i ye nin kuma in fɔ k'a sabati i dusukun na dɔrɔn nɔɔrɔ min bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye a bɛ nɔɔrɔ in a bɛ dɔ bɔ a la k'a nagasi dɔɔni dɔɔni k'a nagasi dɔɔni dɔɔni n'o dun nagasira ala ko ala bato farifoni min b'i la dɔ bɛ bɔ o la o tumana ɛɛ baliku hakilima k'i yɛrɛ cogo dɔn

kuma min fɔ n da la yɛrɛ fɔli yɛrɛ mɛnni man di kulo la a wajibiyalen don baliku hakilima kan i k'i nɛn tanga ka bɔ kan nin bɛɛ lajɛlen ma wa aymani talaqi a wajibiyalen bɛ baliku hakilima ma a k'a nɛn tanga ka bɔ muso bila kalili ma bari ni mɔgɔ n'i bɛ kali i bɛ kali ala dɔrɔn de la kan'i kali ni muso bilali ye kan'i kali foyi la min tɛ ala ye

a tɛ bɛn sariya la kana sinankunya in lajɛ koyi a ye sariya lajɛ sariya ko a kana kɛ i b'a to o de kosɔn an ka sinankunya tulonkɛ tɔw sariya ma mɔgɔ bali a ka tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nka tulonkɛ kɛcogo min bɛ yen n'o ye neni ye ɲɔgɔn dɔgɔya ɲɔgɔn neni hali ni sinankunya don silamɛya b'o haramuya wa takhwifihi ani baliku siranni ka to k'a ja siran kow la k'a bagabaga fi ghayri haqqin shar'iyyin silamɛya sariya hakɛ tana na kuma bɛɛ i bɛna kuma dɔ de fɔ a ye k'a ja siran k'a bagabaga a haramuyalen don baliku hakilima kan a haramuyalen don i kan fana i ka don silamɛjamakulu cɛ la ni yecogo ye ni mɔgɔ bɛ siran ye o dɔ ye marifa minɛ i bolo la ka don jama na muru minɛ i bolo ka don jama na bere minɛ i bolo ka don jama na nin bɛ silamɛw lasiran a wajibiyalen don baliku hakilima kan i k'i janto nin bɛɛ lajɛlen na i kana nin si kɛ